Jago kumalen bɛɛ ka na foroba kan de farafinna bɛɛ dɛlen mire ko sɔn u tɛ sɛbɛn na ko min na an dun dɛsɛla an na kan dun sɛbɛla dusu le tɛ farafinw na dusu le don ye kolu kɛla dɔlu don ni mori karandɔ ani tubabu kan karandɔ o si man bɔ goroya dɔ fa kan de lɔni jiidi la balimaw an b'a fo ka waleɲuman dɔn arajo ɲɛtaa kumaso kɔnɔ an sen bɛ kɛnɛ ma o ye an ka n ko tigilamɔgɔ ye fanse tarawele ale bɛ an bolo kumaso kɔnɔ ale solomani jabate ale fana b'an bolo kumaso kɔnɔ ani abukari jakite olu fana b'an bolo arajo ɲɛtaa kumaso kɔnɔ waati na u ka dunan in ka bɔ an ka jamana kɔkan n'o ye etazini n ko tigilamɔgɔw minnu de bɛ baro kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma caman u ye wele bila a ma u kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ arajo ɲɛtaa bi an faw an'an baw an'an kɔrɔw an'an dɔgɔninw an k'an sigi an k'a dɔn k'a fɔ n ko kalan a bɛ ba la diɲɛ fan bɛɛ la mɛ cɛ fila min bɛ a ɲɛnamaya arajo ɲɛtaa kumaso kɔnɔ o tɛ maa dogolen jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔkan o ye fanse tarawele ani solomani jabate aw yɛrɛ b'olu dɔn sanga ka b'u kumakan mɛn

saniya bɛ ala ye an sɔnba koɲumandɔn bɛ ala ye koɲuman bɛɛ lajɛlen kɛba san danba dugu danba masa min ye mɛnɛmɛnɛ dan ani sogoba foli bɛ lamɛnba bɛɛ lajɛlen ye yɛrɛya bulon kɛnɛ kan jama sagola bulon eh, o ye an yɛrɛ bulon de ye an ye min da la ka eh, ka bulon kɔnɔla furan ko ɲa i n'a fɔ a ɲɛfɔra aw ye cogo min na an n'an ka cɛkɔrɔba bɛ ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ fanse tarawele mm -hmm. eh, baba no. bulon dayɛlɛra hakilila bi bulon kɔnɔna a yiriwalen don fana dugulen dunan b'an fɛ o kɔrɔ min bɛ so kɔnɔna ko dɔn n'a bɔra ka taa kɛnɛ ma fana n'a seginna ka na don bulon kɔnɔ a bɛn'an sanba fɛn na o ye abubakari jakite o ni aw den n'aw ka kalanden sulemani jabate i n'a fɔ a fɔra aw ye cogo min na olu de bɛ bulon kɔnɔ o la an bɛ foli di mɔgɔw ma an bɛ bulon kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo a taamaba n'a sigiba a kɛnɛbaatɔ n'a banabaatɔ an ka foli bɛ a cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen an bɛ bulon min dayɛlɛla masakɛ bɛ bulon don ko fulaw ma k'u bisimila ko marakaw ma k'u bisimila jamana in siya a sɛbɛn a bɛɛ lajɛlen ma k'a bɛɛ lajɛlen bisimila ka foli k'an ka jamana in mɔgɔ bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ mɛ ni bulon dayɛlɛla ɲɛmɔgɔ bɛ ko la dɛ Arajo ɲɛmɔgɔba an b'ale fo sidi bɛma jiri a ka foli tɛ ban foli b'an bolo ka an ka silamɛ tɔn ɲɛmɔgɔba n'o ye diko ye ko a ka golo dara imamu mahamudi k'i bisimila ɲɛ b'a dɔn de bɛ ka di muru ye a bɛ k'i sigi ka bɔ kɛrɛfɛ ayiwa a e ni da jɔyɔrɔbaw bamanan bamanan jɔ ka di ye ayiwa ko sirifukɛ ma ko k'a gulon o k'i gulon jɔyɔrɔ fɔlɔ ayiwa an bɛ foli kɛ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye k'a yira u la k'a fɔ de n ye tare tare de ye Eh, an bɛɛ lajɛlen sigilen tun don ka min kɔnɔ o don de nana k'an ka mɔgɔw bila ka taa dɔnni ɲini na kɔfɛ a nalen ka na dantigɛ k'an ye ka na kunanya bɔ an ye dɔnni min n'a y'a ɲini ka na dɔɔni di an ma o tuma an bɛ sira di a ma sisan karamɔgɔ an kana na kuma caya mɔgɔ mɔgɔ b'a la ka ko caman ni ɲɛdɔn bi an bɛ jakitekɛ kɔni bi an b'ale bolo n'ala sɔnna ma i n'a fɔ a fɔra aw ye cogoya min na k'a fɔ ko dunanba b'an bolo bi kɛnɛ kan n y'a fɔ aw ye k'a fɔ dugulen dunan don o kɔrɔ ye di o bɛ so kɔnɔna kow kalama a bɛ yɛrɛya kow kalama maa min ni a y'a sen bɔ ka se kɔ kan ka tila ka kibaru jɔnjɔnw ta ka segin ka don bulon kɔnɔ hmm. o la an yɛrɛ ko minnu an b'o kunna yan hmm. ale bɛ dɔ kalama o la hmm. walima a b'o kalama i n'a fɔ a kɛra kalama cogoya min na o kɔfɛ ka kɛ kɔkanko fana kalama ka segin ka na anw eh, ka dɔ kunnaya bɔ an ye o la karamɔgɔ fanse y'a fɔ cogoya min na o la ale de ye an karamɔgɔ ye min ni a sigilen bɛ etazini Ɛɛ a bɛ nko karamɔgɔya de la yen université la ni a bɛ fɔ a ma ko jabada o la karamɔgɔ an kuma bɛnnen don ko mɔgɔ tɛ kɔnɔ ɲɛnama kan ladegi o la komi a yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan ka ban an b'a fɔ n ko a ni sɛnɛ karamɔgɔ jɔ i ma Ala ka jɔ sabati i ni sɛnɛ k'a banba o la karamɔgɔ an b'a fɛ i b'i tɔgɔ ni jamu i b'o fɔ lamɛnbagaw ye ani e yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn e ye yɔrɔ jumɛn ka ye i sigilen bɛ min. ayiwa ne kɔni tɔgɔ de ye bubakari jakite bubakari jakite sɔrɔla dawudabugu la ka mɔ dawudabugu la dawudabugu bamakɔ yan dawudabugu bamakɔ yan o ye ɲɛta sigiɲɔgɔn kari kin yɛrɛ ye mansaw kɔni bɔra kayi mara la a bɛ fɔ yɔrɔ ma ko biriko mansaw bɔra yen de wasa wasa ayiwa o ye kayi mara birigo n'i y'o fɔ i bɛ kita fɔ yɔrɔ kɔni jakitelaka minnu bɛ yen nɔ o bɛɛ b'i kunna wuli nin ko in na bi eh, a ye n hakili jigin an ka cɛkɔrɔba dɔ la filifɛn jakite a mhm. seginna ala ka nɛɛma ma mhm. filifɛn jakite ale tun ye nko cɛsiribagaba ye mhm. a si san bi wɔɔrɔ ni kɔ a nana don nko kalan na ne fɛ walahi cɛkɔrɔba ma fara fo a ye duwawu kalan ka seli ɲɛw ni bato cogoyaw ka segin ka taa dugulamɔgɔw k'u kunnafoni filifɛn jakite ala ma hinɛ a la fana tun hakili la birikoka don o la o ni aw ye maa kelen a bubakari jakite k'i bɛ dabu i tun bɛ i sigilen bɛ dawudabugu yan o la nko kalan min filɛ nin ye an b'a fɛ ka i ɲininka n'a sɔrɔ e yɛrɛ ye a lasɔrɔ ɲa ma ayiwa nko kalan ne y'a lasɔrɔ denmisɛnya kɔnɔ ayiwa nka n y'a lasɔrɔ cogo min na o ye n tun bɛ taa kalanso dɔ la a bɛ fɔ min ma ko naro jeliba madarasaso don n ye kalan daminɛ yen de naro jeliba min filɛ badala tun bɛ a bolofara dɔ tun bɛ dawuda dawudabugu la kosɛbɛ hakili b'a la ka daminɛ kilasi fɔlɔ fo ka se wɔɔrɔnan ma ayiwa tun bɛ dawudabugu nka n'i sera wolon wolonwulanan na i tun bɛ taa badalabugu kosɛbɛ faamu k'an to o kalan in na duguma kalan in na ɛɛ karamɔgɔ banba de tun bɛ na a ka moto la ka na nko walanda dɔw di an ma o waati la n'an y'a lamɛn an tun bɛ yɛlɛ an bɛ yɛlɛ mun na kuma fara cogo ɲɔgɔn kan ani kɔrɔ min bɛ di a ma o de tun b'an yɛlɛ an ma deli ka fakan sɛbɛnlen ye ani a tugu ɲɔgɔn na cogo k'a fɔ ko baba ka ba kereba o n'a ɲɔgɔnnaw olu tun bɛ bala an na nka an ye kalan sɔrɔ nin sira fɛ k'a kɛ tulonkɛ kan ye an fana ma ɲina a kɔ tugun kabi k'i to denya la sa o ye fɛn tali ye kabi sɔnfara mɛma alihamdulila o bɛ kɛ ko banba ye karamɔgɔ mamudu banba kelen kelen ale de tun bɛ taa ka taa kalan kɛ aw kun o waati in na o waati in na e ye nko kɔni kalan fo k'a dɔn walima a tora i bolo lahala jumɛn na ayiwa e b'a fɔ nko kalanna fanba fana bɛ nko ko kɛ cogo min o tun ye ka a sɛbɛsun de dɔn fɔlɔ sabu jateminɛ fɔlɔ min bɛ na adamaden kun na o de ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko e bɛ i dalakan de kan k'a sɛbɛn kan min dɔnnen kɔrɔ don i fɛ n'a ma ɲɛ k'i bɛ k'o de sɛbɛn e kɔni fɛ ka ban n'i sera ka sɛbɛsun dɔn dɔrɔn o i tilalen o tuma an ye sɛbɛsun de kalan o waati la nka n'i taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ kalan ko bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ɔ kalan tɛ se ka ban ni kalan tun dan ye kan dɔrɔn sɛbɛli dɔnni ye tubabu tun tɛ kalanjanw kɛ nka ni i tilala sɛbɛsun dɔnni na i bɛ taa dɔnniya yɛrɛ de nɔfɛ sisan sɛbɛnlen o kɔnɔ o tuma an ka nko kalan ma ban hali an bɛ yɔrɔ min na nin ye an bɛ karamɔgɔbaw da fɛ ka dɔ fara an ka kalan hali bi ayiwa wasa wasa o ɲɛna bɔn ne bɛ ɲininkali min kɛ yala aw bɛ nko kalan o tuma na min na o nko kanubaa tun ka ca aw kalanden jama cɛ la walima aw tun bɛ a kunbɛn ni lahala jumɛn ye bawo karamɔgɔ banba an b'a kalama a bɛ mɔgɔ bila timinandiya la yala nko kanubaa tun ka ca aw fɛ waati la walima a tun bɛ lahala jumɛn na ayiwa o waati la an bɛ se k'a fɔ an tun tɛ a kanubaa dɔn mhm. ka bɔ mɔgɔ la min t'a kanu ka sabu kɛ mhm. an kɔni tun bɛ fɛn damadɔ dɔn an tun bɛ yɛlɛ ɛkɔlidenninw la k'a fɔ olu tɛ silamɛ kalan na olu ka kalan tun man d'an ye mhm. nka an tun diyagoyalen don ka faransɛ dɔɔni dɔɔni kɛ komi faranko arabu don nka nko tun bɛ na an tun tɛ fɛn sɔrɔ ka fɔ o ma an tun bɛ se ka fɛn kelen min sɔrɔ ka fɔ o ma o de ye ka kumadenw lamɛn ka yɛlɛ ka yɛlɛ la a fɛn tɔgɔ olu la hali kuma tugu ɲɔgɔnsɛbɛ hali n'an tun taa kalan k'a ka di an ye an tun b'a kalan ko tulonfɛn don waati ayiwa wasa wasa bɔn alihamududulila e kɔni ye nko lasɔrɔ o ɲa ma sisan i yɛrɛ i ye dɔ dɔn an na an ye a mɛn k'a fɔ i bɛ nko karamɔgɔya la fo ameriki jamana na sisan eh, an hakili la o karamɔgɔya in mhm. e o lasɔrɔ cogo di walima karamɔgɔya in i y'a kɛ yɔrɔ jumɛn ni jumɛn na ayiwa eh, n'i ko ko n ye karamɔgɔya lasɔrɔ ameriki cogo di mhm. n bɛ se ka n da don o fana la ayiwa an tilalen an ka nahar joliba kalanw na yan mhm. an taara centre islamique la ka eh, lise kɛ yen an tilala o fana kalan na an taara an segu la nka o kalan bannen an y'an kun da ameriki kan ka taa dɔni ɲini na halibi o dɔni ɲini sira sen fɛ an y'a ye k'a fɔ amerikɛnw ka kalan sara ka gɛrɛ kojugu mɔgɔ tɛ se ka ameriki kalan sara ni wariba t'i kun ala dun m'an somɔgɔw kɛ waribatigi ye ala ma garisigɛba kana ka an yɛrɛ la o waati o tuma an y'a ɲini de sisan kalanso ɲɛmɔgɔw bɛ se ka bandanbila d'an ma cogo min bandanbila de tɔgɔ ko burusi burusi y'a faransikan ye burusi y'a faransikan ye an bɛ se ka bandanbila sɔrɔ cogo di min bɛ se k'a to an bɛ se ka kalan kɛ olu y'a jira kɔmi amerikɛnw waati bɛɛ olu ka ko ni mɔgɔ tɔw ta caman bɔlen don ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko fu kɛli o man nɔgɔ olu ma min ka di olu ye i bɛ fɛn dɔ kɛ o bɛ kɛ k'i ka kalan sara Ko an bɛ se ka mun de kɛ o dɔnni kama an tun bɛ se k'a fɔ ko an bɛ se ka arabu lakalan sabu an ye arabu de kalan kɛ an tun bɛ se k'a fɔ ko an bɛ se ka faransɛ lakalan sabu an ye dɔ kɛ faransɛ la yan nka an tun tɛ se k'angilɛ ko fɔ sabu o y'olu ka jamana kan ye ni a ma ɲɛ ko faransɛ fɔbaga ka ca yen faransɛdenw yɛrɛ bɛ faransɛ jɔyɔrɔw ɲinin na walasa olu bɛ se k'o lakalan ka bandanbila sɔrɔ k'u ka kalan kɛ arabu kalanden caman bɛ yen minnu mago bɛ bandanbila la olu fana bilen don ka o la kalan ka se k'u ka kalansara b'o la o tɛ ka pɛ sa wa ka bi o de ka pɛ n'a fɔra ko n bi nin ko in na o kɔrɔ ko n pɛla la kosɛbɛ o tuma a tɔ tun tora mun ye anw yɛrɛ ye sa n'an bɛ se k'an garisɛgɛ lakunbaya o yɔrɔ la o de tun ye an ka kanfɔli ye ayiwa an y'a jira ekɔli ɲɛmɔgɔ la kalanso mm. ɲɛmɔgɔ la mm-hmm. k'a fɔ a ka di an ye mm-hmm. n'a bɛ bɛn mm. an ka n ko lakalan mm-hmm. o ka kɛ an ka bandanbila kɔfili ye ɔ u y'a ɲini an fɛ sa mm. ko n'a ma ɲɛ ko an bɛ n ko dɔn o ye karamɔgɔ sɔrɔlen kalanso b'olu fana bolo nka tɔ tora min ye o de jɔyɔrɔ ka bon o de fana ka gɛlɛn olu ma sabu kalandenw de bɛ wari sara i y'a mɛn i ka kalansara bɛ bɔ a la kalandenw de fɔlɔ ye wari sara walasa anw ka kalan wari ka se ka bɔ kalandenw ka wari saralen na o tuma ko fo an ka mɔgɔ naani de sɔrɔ wala min ka ca ni mɔgɔ naani An ye o ŋaniya ta ka don kalandenw sigiyɔrɔw la ka taa d'a yira u la ka n ko fɔ u ɲɛ a bɛ nafa min se farafinkan lakalanni da ma k'o fɔ u ɲɛ k'a yira u la k'a fɔ nin ye farafinkan sɛbɛli ye farafin hakilina la o tuma farafin dɔnniya de b'a kɔnɔ a dɔnniya in tɛ sɔrɔ cogo si la n'i ma tɛmɛ nin sira in fɛ O ye kalanden dɔw lasɔn an ye mɔgɔ wɔɔrɔ sɔrɔ an y'olu kofɔ kalanso ɲɛmɔgɔyaso ye olu jɛnna n'a ye o tuma ko ka kalan yɔrɔ kalanbon fɔlɔ dayɛlɛ n ko la an ye n ko lakalan yɛrɛ sɔrɔ nin cogo la nka o kɔfɛ komi san o san ko don mɔgɔ minnu bɛ kalo wɔɔrɔnin kɛ u b'a fɔ a ma ko semɛsitiri ni kalo wɔɔrɔnin fɔlɔ banna kalo wɔɔrɔnin filanan bɛ daminɛ ma kalo wɔɔrɔnin fila o de bɛ san kɔnɔ a tɔ bɛɛ lajɛlen o bɛ kɛ ɲɔɲɔni na wala o bɛ kɛ bolokali la n'a bɛ f'o ma ko vakansi bolokaba waati n'o ye vakansi ye kalan tɛ kɛ fo jari yɛrɛ ye ɔ nka an ye kalo wɔɔrɔnin fɔlɔ kalanden minnu sɔrɔ olu tɛmɛna kalan fɛ kalo wɔɔrɔnin filanan kɔnɔ o tuma an ye mɔgɔ wɛrɛw fana sɔrɔ minnu bɛ bila olu nɔ la kalo wɔɔrɔnin fɔlɔ dakun na o kɔrɔ de ye k'a fɔ san kelen kalandenw o ɲɛnama sɔrɔla an fɛ min b'a to a ko bɛ kɛ bololatugunko ye ka taa fɛ ɔ san mun dar'o kan mhm. an ye san filanan kalandenw sɔrɔ ka mhm. tila ka san fɔlɔ kalandenw sɔrɔ mhm. min dar'o kan an ye san sabanan kalandenw sɔrɔ ka tila ka filanan sɔrɔ ka tila ka fɔlɔ mɔgɔw sɔrɔ o kɔrɔ de k'a ko tun kɛra bololatugunni ye awɔ kilasi kilasiw kɛra la sa kosɛbɛ kosɛbɛ karamɔgɔ fɔlɔ karamɔgɔ filanan karamɔgɔ sabanan kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa ɛɛ o kɛlen kalanyɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw tun bɛ yen minnu fana tun b'a fɛ ka an ka kan kalan minnu tun b'a fɛ k'an ka kan fana lakalan o mɔgɔ minnu dɔw tun b'a fɛ k'an ka kan kalan olu ye a ɲini an fɛ ko n'a y'a sɔrɔ an bɛ se ka walada di olu fana ma an ka kan kan kalanso b' olu la minnu n'an ye gwankunni don olu ni an ka kalanso cɛ ne yɛrɛ tun bɛ indiana jabada de la an ye gwankunni eh, i ye minnu fɔ sisan mhm. ninnu kɛra indiyana jabada de la nin kɛra indiyana jabada de la n y'aw ja ye fɔbɛ dɔ la kosɛbɛ yelen fɔbɛ mhm. i yɛrɛ n'i ka kalanden musoma dɔ yaratɔ bɔra ne yɛrɛ kan fo lɛrada la kosɛbɛ donc euh, a tɔgɔ tun ye jɛnɛba jabate tiɲɛ don ne ko ko ne yɛrɛ muso ye jɛnɛba jabate kosɛbɛ ayiwa o la a nana yan fo an ni a ye baro kɛ mhm. eh, eh, jɔlɔkɔ filanan na n'o ye chaîne deux kosɛbɛ kosɛbɛ alhamdulilayi o ye seereya bɔ o kɛ ni bi cɛ hakili la a bɛ san naani jate bɔ kabi denmuso o bɔra yan o kalandenw ka kibaruya de fɔkan fili fɛn e tun bɛ indiana jabada o de la université ayiwa ayiwa sisan kalanyɔrɔ wɛrɛ minnu y'a ɲini ko ka gwankunni don u ni indiana jabada cɛ walasa nko bɛ se ka lakalan u fana fɛ wala u ka kalandenw bɛ se ka kalan nko la cogo min o jabada dɔw tun bɛ yen mm. olu sera ka gwankun mm-hmm. nka dɔw fana tun bɛ yen olu ma se ka gwankun mm-hmm. indiana jabada la mm-hmm. u nana a ɲini sa ko o tuma ko san eh, bolokaba waati awɔ n'o ye vakansi ye mhm ko ka eh, kalan bolomakalen dɔ kɛ mhm farafinkan minnu n'u bɛ se ka lakalan o waati la olu ka lakalan mhm kalanden ka bɔ jabada tɔw la komi bolokaba de don awɔ o waati la diyagoyalen tɛ k'i ka kalan eh, eh, kalan wɛrɛw kɛ o tuma i bɛ se ka na k'i bolomaka nko kama k'a kalan waati kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ a ka surun kalo saba kalo naani ka caman dɔn a la k'i kɔ segin fana ka taa i ka jabada la ka taa i ka kalan bololatugun o kalanden minnu dɔw nana i bɛ k'o dɔ de fɔ nin ye n'o ye jɛnɛba jabate ye ani kalanden wɛrɛw nka an sera k'olu bɛɛ lajɛlen lakalan ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la O ma kɛ a ban de ye kalansow nana bɛn a kan fana ko ka ko kɔmi bolokaba lakalanni ko k'a kɛ fɛn ye min bɛ falen falen kalansow ni ɲɔgɔn cɛ n'an ye ɲinan ta kɛ yan san wɛrɛ ta ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ san wɛrɛ kɔ ta ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ la o sira fana fɛ u ye a ɲini ko n'an bɛ se ka bɔ an nɔ la

ɛɛ dafɛ dugu min na o dugu de tɔgɔ ko Urbana Champaign n'ale ye ɛɛ Illinois yɛrɛ université ba dɔ ye ɔ mɔgɔ caman bɛ Illinois dɔn Barack Obama ka dugu la nka an taara Floride fana ka lakalanni kɛ o yɔrɔ ninnu na ani Wisconsin olu bɛɛ ye kafo kafow de ye Ameriki kɔnɔ komi Ameriki kafo ka ca. Awɔ mais université de b'u bɛɛ kɔnɔ yen, univers jaabada de bɛ kafo kelen kelen bɛɛ kɔnɔ, awɔ, ɔ a jaabadaw la belebelew, unhun, an ta an yaalala olu de la, unhun, ka nko lakalan mais aw ye kalandenw sɔrɔla bɛɛ la minnu kunfan de tun don n'u bɛ ka nko ko ɲɛɲini, kalandenw bɛ bɔ jaabada tɔw bɛɛ la, unhun, ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen, ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen, walasa ka nko kalan, unhun, aw ni jaabada ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de b'a ko labɛn walima aw ni kalandenw de bɛ ko labɛn jabada ɲɛmɔgɔw de b'a ko labɛn k'a sɔrɔ n'u ye kalandenw sɔrɔ minnu ko k'u b'a fɛ k'a kalan o tuma ni o kalanden eh, jate n'o ye olu ka wari sarata labɔ f'u bɛ tɔnɔ sɔrɔ u bɛ sɔrɔ ka karamɔgɔ laɲini k'a f'i ɲɛna i bɛ se ka na sisan ko kalanden hakɛ nin b'an bolo ka na olu lakalan nin ka ɲi na an taara k'o baara de kɛ a ka ca siɲɛ caman aa o ɲɛna eh, karamɔgɔ Fante e tulo bɛ baro in na mhm. yɔrɔ nin ko nin ye ko dumanba de ye kɔkan mɔgɔw ka cɛsiri mhm. eh, an yɛrɛ fasokan sɛbɛli dɔnni na mhm. ne ye nin fɔ yan ka tɛmɛ n y'a fɔ n ko eh, n'i y'an ka sɛbɛli nko sɛbɛli n'i y'a kɛ ka ale kɛ ka an ka pilaki kelen kelenna bɛɛ lajɛlen la mɔgɔ tubabu mana don a b'an ka hɔrɔnya dirɛti sɔsɔli tɛ min na hɔrɔnya ntelema ka ɲɛsin hɔrɔnya ma ntelema sɔsɔli t'a la f'a ka an ka farafinden dɔ de ɲininka ɲɛgɛn bɛ min ale t'a sɛbɛnlen dɔn a ka sɛbɛnni tɛ a ka kan tɛ a bɛ o dɔn n'an yɛrɛ ka sɛbɛnni de ye o dalilu dɔ de filɛ Bubakari Jakite ka nin sanbalikan ye ninnu mɔgɔ ninnu amerikɛn minnu bɛ na yan u bɛ na i kɔrɔ u bɛ nko sɛbɛnni ye i b'a sɔrɔ u bɛ kuma an yɛrɛ ka kan na u bɛ kumadenw fɔ i b'a sɔrɔ yan mɔgɔ yɛrɛ t'u dɔn bawo mun u bɛ fɛn fɔ an ka kan na an ka dugu la an ka dugu kɔnɔ mɔgɔw t'u dɔn i n'a fɔ an ka yan mɔgɔ bɛ kalan arabu la tuma dɔ i bɛ taa arabukan dɔ fɔ arabu den yɛrɛ ye min ma kalan kɛ a t'a ɲɛ n'i ka kalan tɛmɛna a ta la dɔrɔn i bɛ fɛn dɔ fɔ i b'a sɔrɔ ale t'o dɔn la an bɛ to ka ninnu ka mɔgɔ kelen kelen ye bɛ c c dugu in kɔnɔ yan a b'i ɲɛna tuma min na ko u tɛ fɛn kala ma i ka ko la a'a sɔrɔ u tilala ko caman na n'i hakili bɛ cɛ dɔ la joseph hɛlɛ i b'a dɔn N b'a dɔn wala a nana nko karan na ne yɛrɛ fɛ yan a ye fɛn caman de fɛn caman de ɲɛɲini dɛ a seginna ka taa n'a sɔrɔ i b'a ka kibaruya a fana ko k'a tun bɛ indiya na ayiwa i ka kuma latigɛ yɛrɛ tɛ kalo wɔɔrɔ nin tɛmɛnen in kɔnɔ nin ye kalanden dɔ tun bɛ ne ka kalanbon kɔnɔ a tun bɔra yan a tun bɛ baara la amerikaw bolo yan a ye bamanankan dɔ kalan nka a taalen a taara don ko kalan na ne fɛ ne ye walada dɔw labila a la n hakili la an ka walada sabanan o tun bɛ farimakolo kan o farimakolo in ne y'o fɔ a ɲ aa a ye a dɔnbaga kɔrɔ ninnu dɔw wele yan k'a f'u ɲɛna ko bi k'ale ka walada tun bɛ farimakolo de kan o k'a ma ko farimakolo ko awɔ k'ale ye farimakolo de kɛ o ko k'i kana i farilankolon bɔ dɛ ko farilankolon bɔ man ɲi a ko ko ɛse o y'ale ka kuma faamu k'ale ko ko farimakolo o ko ko farimakolo k'o kɔrɔ de ka fini bɔ i fari la A ko ko ayi k'o tɛ farimakolo kɔrɔ ye nka kɔmi ale tɛ se k'a ɲɛfɔ cogo ɲuman na k'ale kan bɛ spɔri de ma ayiwa o y'a fɔ a ɲɛna ko spɔri tɔgɔ ko farikolo ɲɛnajɛ a seginna ka taa ne fɛ yen a ko o tuma e bɛ ka bamanankan wɛrɛ de labila ne la wa walima bamanankan kelen in don ne ko a ma ko bamanankan kelen in don bamanankan fɔli sariya dɔw de b'a la sariya minnu b'a la mɔgɔ dɔw b'a baara kɛ mhm. k'a sɔrɔ o t'o sariya bɛɛ matarafa kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ ɲɛnajɛ dɔn fari fan o fan mhm. n'i ye ɲɛnajɛ ko kuma fɔ ɲɛnajɛ bɛ hakili de bolo ɲɛnajɛ tɛ farisogo bolo mhm. farikolo ka ɲɛnajɛ o tɛ se ka kɛ farikolo tɛ se ka ɲɛnajɛ hakili de bɛ ɲɛnajɛ hakili bɛ ɲɛnajɛ farikolo ale bɛ makolo de a bɛ makolo de o tuma an y'o de fɔ a ɲɛna a walawalalen kɔ a ye a ko k'ale yɛrɛ ka sɛbɛn minnu kɔrɔlen minnu bɛ yen a ye minnu kalan a ye farikolo a ye farikolo ɲɛnajɛ sɛbɛnlen kun don a bolo yɔrɔ o yɔrɔ ko a y'o bɛɛ faga k'a bɛɛ yɛlɛma sisan k'a kɛ farimakolo ye k'a kɛ farimakolo ye farimakolo o kɔrɔ de k'a fɔ an bɛ kan dɔ fɔ k'a sɔrɔ a sariya bɛɛ ma dafa nka n'an y'a kalan k'a kɛ kalan dɔnfɛn ye an bɛ se k'a latilen dɔɔni dɔɔni fo an fana ka kan bɛ kɛ lakalaninkan ye diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ kosɛbɛ bon faranfasi min filɛ n'i y'o di eh, farikolo farimakolo ni farikolo ɲɛnajɛ la sisan n hakili la mɔgɔw ka kan ka nin ko in faamu bon eh, a fɔlen bɛ bi ko karan bɛ kɛ an ka kan na walima an ka kan mɔgɔw b'a karan bon ɔ, ka fɛn kan fɔ ɲɛ dɔ ma o bɛnnen don ɔ nka mɛ ni i y'o bɛɛ fana kɛ i tilala ka n'a sɔrɔ e ma taa sariya sun sɛgɛsɛgɛ a baara kɛtɔla la i tila ka taa i yɛrɛ ye wari kɔnɔ min a y'a sɔrɔ bɔda t'a la n fɛn ninnu fɛn caman bɛ kɛ farimakolo olu caman ni ɲɛnajɛ tɛ kelen dɛ kuru ka serili minnu baara ani ɲɔgɔn gosi minnu baara a fɔ de ko ka fari makolo o kɔrɔ n'a fɔ ne ye busan ta i bɛ busan in makolo k'a lamagaya a bɛ kolo cogo min na fo a bɛ se ka i sagokow bɛɛ kɛ a fɔ de ma ko ka fari ma mɛ e taara ka kuruli yɛrɛ n'o ye boxe ye n'i y'o ta k'a lajɛ olu ka dɔw ka girin dɛ mɛ n'o bɛɛ kɛra ɲɛnajɛ ye a ko baara b'a la o ye ɲɛnajɛ minnu ni ɲɛnajɛma bɛ kɛ olu ɲɛnajɛma bɛ nka mɛ min ye farimakolo yɛrɛ o k'a fɔ farimakolo la an tila o de lajɛlen n'i y'a fɔ hakililima fɛn fɛn a bɛ faamuya jɔnjɔn sɔrɔ a la hali ni min kɛra farimakolo farikolo ɲɛnajɛ ye fo n'a kɛra filɛlibaga bolo ɲɛnajɛ ye n'o tɛ e yɛrɛ min b'a kɔnɔ a dɔw la banali b'a la kasi b'a la saya b'a la a tɛ ɲɛnajɛ e bolo dɛ e kɔni b'a kɛ de walasa i fari ka ma kosɛbɛ karamɔgɔ fan a ye n bɛ karamɔgɔkɛ ka kuma ye bamananw ko ten ko n'i kuma ni da wɛrɛ y'a fɔ o de fana cɛ ka ɲi kosɛbɛ ɔ ninnu ye kalan kɛ jabada minnu na n'o fɔra an kɔni b'a dɔn k'a fɔ de kunfɛ kuma t'o yɔrɔ ninnu na kuma bɛ kɛ ni sariya de ye awɔ mɛ eh, kuma kuma minnu bɛ fɔ mɔgɔw bolo kare kɔnɔ fɔ mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko o de ni kalan sariya tɛ kelen ye n'o b'an bolo cogo min na a ka ca o bɛ jamana caman bolo ten mɛ tuma dɔ la an ta gɛlɛya yɔrɔ ye mun ye o de ye ka kare kɔnɔ kan ta k'i b'o kɛ kan sariya yɛrɛ ye k'a fɔ k'o de y'a jɛlen ye walima dugu masinɛ nin ka fɔcogo de jɛlen don ka sɔrɔ a dun ma kalan ni sariya ye o de y'an ta gɛlɛya yɔrɔ ye an b'a dɔn ni kan kɔni minnu b'a kalan kalanso kɔnɔ olu ka kumaden bɛ yen minnu fana b'a fɔ kare kɔnɔ ten ka se ka ɲɔgɔn faamu mm. olu fana ka kumadenw bɛ yen nka ni kan nana kɛ sariyalama ye mm. mɔgɔ minnu b'a ɲa ni ma ɲa k'a fɔ k'u bɛ daluya fɔ kuma min na mm-hmm. a mago o kɔni mago bɛ k'a kalan de o de mago b'a ka kalan o maa jagite kɛ mm-hmm. yɔrɔ dɔ bɛ dɔ ye ni n b'a fɛ k'a ɲininka yɔrɔ dɔ la mm-hmm. o de ye eh, amerikɛn minnu b'a la k'a kalan an yɛrɛ balimaw de don wa ou bien jɛmanw olu fɛ jɛman ni finmanko t'a la bɛɛ de b'a la k'a kalan ayiwa olu fɛ jɛman ni finmanko t'a la an ye mɔgɔ dɔw lakalan olu tun bɛ eh, balontan an b'a fɔ min ma ko balontan wala ntolantan eh, kulu la o ntolantan kulu mɔgɔw u ye nko kalan k'a k'u ka gundofɔlan ye o kɔrɔ de ye k'a fɔ n'u b'a fɛ k'a fɔ don ɲɛ na balon ntolan bila yan a ci ka taa a ci a ci o tuma olu b'o kuma ninnu fɔ wala segin kɔ u b'olu fɔ nko la ka sɔrɔ u ni minnu bɛ ka tulon olu b'a la ka kuma ninnu miiri u t'a dɔn u ye min fɔ i y'a dɔn o la finmanko ni jɛmanko t'a la a yɛrɛ dun b'o farikolo ɲɛnajɛ farimakolokɛla ninnu ye wa a bɛɛ lajɛlen basanen b'u la bon o tigɛlen kɔ ka bɔ yen filanan fana ye min ye o ye k'a fɔ kalanda ninnu caman na a ɲinini don kalanden fɛ i ka kan wɛrɛ kalan min i yɛrɛ ka kan tɛ kelen ye i b'i ka kan dɔn kaban ko olu bɛ kalan u yɛrɛ ka kan na walasa i ka bɔ diɲɛ dɔnniya wɛrɛw kala ma f'i ka diɲɛ kan wɛrɛ fana kalan an dun b'a dɔn k'a fɔ erɔpulakaw olu ka dɔnniyaw ka surun ɲɔgɔn na an b'a fɔ dɔnniya de ma ko culture u ka culture ka surun ɲɔgɔn na o tuma f'i ka taa culture wɛrɛ de kalan dɔn n'o ye dɔnniya wɛrɛ ye o dɔnniya ninnu bɛ se ka kalan i bolo yɔrɔ min na a dɔ ye asie dɔnniyaw ye wala farafinna dɔnniyaw ani yɔrɔ wɛrɛ o tuma kalanden wajibiyalen don cogo bɛɛ la i ka kan fila ta min n'i yɛrɛ ka kan tɛ kelen ye k'o dɔnniyaw dɔn o kalanden caman bɛ yen olu bɛ farafinnakan ta o tuma farafinnakan fana mana fɔ sɛbɛ sun bɛ min bolo n'a gafe sɛbɛlen ka ca o dɔ la o olu la kunbaba ye n ko ye o tuma o de bɛ caman fana bila ka n ko kalan dɔw fana b'a kalan k'u b'a fɛ ka na trin na tubabu ka ko ɲɛɲini fanga ka bon n'an ta ye ɛɛ tuma bɛɛ mm. olu b'a fɛ ka dɔnniya kuraw de dalaka mm-hmm. ka se k'o kofɔ mɔgɔw ye mm-hmm. o tuma o ɲinini sira fɛ mm-hmm. olu caman fana bɛ n ko ta n'u nana u kana gɛlɛya sɔrɔ u ka ɲinini kɔnɔ eh, karamɔgɔ yɔrɔ ye e ye eh, université dama dama madan sisan nin bɛɛ lajɛlen na n ko lakaranni bɛ senna olu la yen nɔ eh, mɔgɔw bɛ ka karan u b'a fɛ fana

jama ko la jabadaw bɛ yen minnu ka bon n'a ye ka taa ka segin nka kalan yɛrɛ cogoya la ani diɲɛ faamaw bɛɛ b'a fɛ u denw ka taa kalan kɛ yɔrɔ min na kalan yɛrɛ sabati ma u bolo ani u ka kalan kɛ cogoya ni kalan kɛ minɛnw dafali ma u bolo harvard jabada de y'o la fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ bi diɲɛ kɛmɛ kɛmɛ de bɛ ta san o san minnu bɛ kalanso tɔ bɛɛ lajɛlen ye o kɛmɛ fana o fɔlɔ de ye harvard ye o kɔrɔ de k'a fɔ bibi in na ale de bɛ diɲɛ jabada bɛɛ ɲɛ jabada kɛmɛ fɔlɔ kɛmɛ fɔlɔ olu fɔlɔ o de ale olu fana la fɔlɔ de ale filanan min bɛ tugu ale la o ye cambridge Eh, jabada ye ale bɛ angleterre nka a tɔ caman fana bɛ tugu olu la minnu bɛ amerikɛnw ka jabadaw ye faransi yɛrɛ ka jabada min tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ n'an bɛɛ b'a fɔ o ma ko sorbonne o tɛ kɛmɛ fɔlɔ in yɛrɛ kɔnɔ eh, i bɛ diɲɛ université kɛmɛ kɔnte ka sɔrɔ i ma se ale ma eh, i bɛ kɛmɛ kɔnte komi u bɛ kɛmɛ de ta ka tila k'olu fana ka fɔlɔ bɔ o kɛmɛ min bɛ ta Eh, sɔrɔbɔn tɔgɔ t'o la faransi yɛrɛ ka jabada min tɔgɔ bɔlen b'an bolo yan kosɛbɛ eh, an kɔni b'a fɔ k'an ye tubabukan kalan k'an taara kalan fɔ sɔrɔbɔn jaa sɔrɔbɔn o ta o ta o ma don hali kɛmɛ in jate kɔnɔ fɔlɔ kɛmɛ in jate kɔnɔ bamanan tɛ jeli bamanan tɛ jeli fililen don koyi ɔ ayiwa ayiwa aa nin kibaruya in mhm. eh, an ye an ye dɔ faamu na karamɔgɔ mhm. i bɛ harvard jabada in na n hakili la ye k'ale de ye jabada bɛɛ lajɛlen na fɔlɔ ye sisan yen mɔgɔw ye nko ɲini de wa walima a kɛra lahala jumɛn ye ayiwa eh, nko lasɔrɔla cogo min na mhm. o de ye k'a fɔ an tora lakalanni na i ko n y'a fɔ cogo min farafinkanw lakalanni da minnu bɛ jabadaw la mhm. olu bɛ to ka gwara dɔw sigi sen kan ka u ka lakalanniw taabolo jira ɲɔgɔn na ani u bɛ tirinini minnu kɛ tirinini de ye recherche u bɛ tirinini minnu kɛ ka olu fana jira ɲɔgɔn na n'a y'a sɔrɔ dɔ ka kan ka fara min kan wala yɛlɛma ka kan ka don min na o bɛ se k'a rɔɲimi u ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛnkan kuraw ta baara bolo bɛ se ka falen falen ani a bɛ se ka yiriwa cogo min ɔ o gwara minnu bɛ kɛ sɔn san ni san ne taara o gwara dɔ de la harvard n taara a jira u la k'a fɔ aw b'a la ka farafinkanw lakalan nka a minɛn jɔnjɔn tɛ aw bolo a minɛ min y'a minɛ jɔnjɔn ye o de ye nko sɛbɛnni ye sabu eh, kanko la sɛbɛnni bɛ sɛbɛnni ye baarakɛminɛ de ye kan bɛ fɔ ka sɔrɔ sɛbɛnni t'a la nka kan k'a lamara a cogoya yɛrɛ la o ye sɛbɛnni de ye eh, n'i ye jateminɛ kɛ an ka kirisi mana diya cogo o cogo n'i ye a dalaminɛ arabukan na k'a fɔ a tɛ nafa ɲɛ n'i y'a dalaminɛ tubabukan na k'a fɔ a tɛ nafa ɲɛ o kɔrɔ de ye ko anw ka kilisi lamaraminɛ t'o ye a lamaraminɛ ye min ye o y'an yɛrɛ ka sɛbɛnsen de ye n'i y'a sɛbɛn nko la k'a fɔ o y'a cogoya kelen ye wa a bɛ baara kɛ fana o kɔrɔ de ye sisan k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka kan ka minɛ jɔnjɔn de ɲini i ka baara bɛ kɛ ni min ye farafin caman kunma bugulen don kanko kunna kanko dun tɛ ko fitinin ye n'i ye jateminɛ kɛ hali silamɛya yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ tumana min na ala ye an bɛnba adama dan a y'a kofɔ mɛlɛkɛw ye mɛlɛkɛw ko ko e ala e bɛna fɛn bila dugukolo kan min bɛna jeli bɔn nka ala tun bɛ fɛn dɔn olu tɛ min dɔn ala nana mun ne jira mɛlɛkɛw la k'a jira u la k'a fɔ aw ni nin tɛ kelen ye o kɛra de ko adama ka fɛn tɔgɔ fɔ o kɔrɔ de ko nafaba de bɛ kan na i tɛ fɛn min dɔn i tɛ se k'o tɔgɔ fɔ dɔnniya yɛrɛ de bɛ kan kɔnɔ adama seli ka fɛnw tɔgɔ fɔ o de b'a jira k'a fɔ adama de bɛ fɛnw dɔn dɔnniya in dun bɛ hakili de la hakili de bɛ maaw bila ɲɔgɔn ɲɛ Eh, karamɔgɔ i ka nin kuma in nin bɛ sɔn k'an lajɔrɔ dɔɔnin dɛ bawo n'i y'an ɲininka fɛn ba kɛmɛ la bi ko an ka nin tɔgɔ fɔ an yɛrɛ ka kan na an b'a fɔ ko an t'a dɔn walima a tɔgɔ t'an ka kan kɔnɔ donc o b'a jira k'a fɔ an t'o fɛn ninnu si dɔn sa kɛ n'i ye n'i ko fitiri mhm. n'i ko mobili mhm. n'i ko gidɔrɔn mhm. n'i ko ko plafɔn n'i ko tɔli n'i ko ko shell n'i ko ko mikoro n'i b'i sigi ka fɛn ba eh, fɛn kɛmɛ yiri ka fɔ donc an tɛ se ka nin si tɔgɔ fɔ i b'a sɔrɔ lɔnniya t'an na ninnu eh, ça fait o kɔrɔ ko an tɛ fɛn an tɛ ninnu dɔn dɛ an t'u dɔn karamɔgɔ n'i bɛ fɛn fɛn dɔn i bɛ se k'o tɔgɔ fɔ i bɛ se k'a tɔgɔ fɔ eh, an bɛnbaw ye nɛgɛso ye don min na mhm. a fɔr'u ɲɛna ko velo awɔ walima bisikilɛti mhm. u m'o fɔ u m'o fɔ u ko ko nin ye nɛgɛ solama de ye parce que olu y'a dɔn ko b'a dɔn nin ye nɛgɛ de don a bɛ so ka baara de kɛ u y'u ka lɔnni min b'u la u kunkolo ye min faamu mhm. o kɛra tɔgɔ ye n'i ye fɛn dɔ ye e kunkolo ma se ka fɛn foyi faamu a na ka se ka tɔgɔ foyi sɔrɔ a la o b'a jira k'a fɔ ko dɔnniya ma na i kɔnɔ dɔnniya bɛ min na e bɛ tugu o de kɔ e dɔnniya tɛ e yɛrɛ la a dɔnniya tɛ e yɛrɛ la ja fɛn ninnu sɔrɔ dɔn ese nin tɛ ka ha na dɛsɛse kuranɛ kunna na Bɔn bɛ i b'a sɔrɔ a lɔnniya t'an na an ka kan kɔnɔ donc là an y'a ye arabu min an bɛ tugu kɔ ten dɔrɔn u kɔni y'a fɔ a ma tan tubabu kɔni b'a fɔ a ma tan arabu kɔni b'a fɔ a ma tan nka anw yɛrɛ sa bɔn an t'a ɲɛdɔn la ja ko in kɔrɔ dɛ karamɔgɔ ne bɛ misali dɔ d'i ma i y'a dɔn an b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko jinɛ ye jinɛ karamɔgɔ jinɛ ye wɔkulɔ de ye an ka kan na nka ala ni mɔgɔ dɔw ka faamuyalibaliya kosɔn u ye wɔkulɔ tɔgɔ da k'o ye jinɛ nagasilen ye o tuma ka jinɛ kɛ a yɛrɛ yɛrɛ ye o tuma dɔw in a nagasira cogo di mɔgɔ si t'o ɲɛfɔ an ye nka olu yɛrɛ de fɛ ni farafin ye tɔgɔ min da o tɛ se ka wali mɔgɔw ka tɔgɔ bɔ o kama f'u k'an ta bɛɛ kɛ nagasilen ye kosɛbɛ o hakilina kelen yɛrɛ de bɛ hali farafin yɛrɛ kɛ mɔgɔ nagasilen ye ka sɔrɔ ala ye adamaden minnu dan a y'u bɛɛ lajɛlen dan bɔko kelen bɔko de ye version ye awɔ bɔko kelen ɔ A bɛɛ- version kelen version kelen Eh, mais version fila t'a la Adamaden. est-ce que anw tɛna kɛ marque deuxième ye ayi an bɛɛ version kelen an bɛɛ bɔko kelen o bɔko kelen in kɔrɔ ye jumɛn ye ala ye hakili min dan k'a don adamaden kunna o hakili de b'an bɛɛ kunna k'an dancogo fana kɛ kelen ye hali n'a y'a sɔrɔ an golow bɔlen don ɲɔgɔn ma n'o y'an yecogo ye nka adamadenya kɔni bɛ mɔgɔ mɔgɔ la karamɔgɔ n'i ye kɔlɔsili kɛ n'i ye adamaden n'i y'a fɔ k'i b'a ni fɛn o fɛn da ɲɔgɔn ma i b'a sɔrɔ a n'o tɛ se ka kɛɲɛ hali n'e y'a jɔnya minɛ ka jɔn fana kɛ i b'a fɔ i bɛ bagan fusaya n'a ye i kɔni b'a dɔn k'a fɔ i tɛ se ka i ka bagan tɔ i bɛ se ka so wele k'a ka na a bɛ na nka n'i y'a fɔ so ɲɛna k'a ka jate bɔ a bɛ dɛsɛ o la n'i ye adamaden kɛ jɔn ye ka bagan fusaya n'a ye n'i y'a wele ka na ka jate fɔ a ye a bɛ se k'a kɛ n'i ye adamaden kɛ jɔn ye n'i y'a weele ka na k'a ka taa ji soli ka na a bɛ t'o soli ka na nka i mana so lakolo cogo cogo n'i ko k'a ka taa ji soli ka na a tɛ se k'o kɛ o kɔrɔ de ye k'a fɔ adamaden n'an y'a dɔgɔya cogo cogo min b'an kun na dɛ o ɲɔgɔn b'a fana kun na dɔ de bɛ se k'a ta o layiriwa ka tɛmɛ dɔ kan sabu farisogo bɛ labalo hakili bɛ labalo sɔlɔmin fana bɛ labalo sɔlɔmin de ye ala ko ɲɛɲini yɔrɔ ye n'an b'a fɔ o ma ko spirit Mhm. anglais la mhm. walima français la spirituel mhm. o de ye ou bien ruhi arabukan na o tuma o bɛ se ka labalo ale bɛ labalo ni ala kofɔw ni ko caman ye nka fɛn min ye hakili ye hakili bɛ labalo ni kalan de ye e ye hakili kelen tigi ye i ɲɔgɔnna wɛrɛ hakili kelen wɛrɛ tigi ye n'e y'olu bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw sɛbɛnlen kalan a b'i n'a fɔ i kelen tora i nɔ la ka hakili caman de fara i ta kan o tuma mɔgɔ kelen bɛ se ka kɛ hakili kɛmɛtigi ye ka bɛn mɔgɔ kɛmɛ hakilina kalan ma an ka denmisɛnninw y'o baro fɔ yan ko hakili waa kelentigi ye jɔn di hakilima bɛɛ b'a kalama ko baara de bɛ mɔgɔw de k'i k'a ka yɛrɛta ye ani k'a ka ko bamban k'a bila gwɛ rɔ pakisa olu y'o baro fɔ yan ne fana mago bɛ yɔrɔ dɔ la ka ɲininkali kɛ yɔrɔ a dana k'a fɔ de ko americain b'a la ka nko kalan kɔmi hali n'a sɔrɔ adamaden bɛɛ ba kelen fa kelen ale yɛrɛ ye a karamɔgɔ dɔ ale yɛrɛ a karamɔgɔ mɛ b'a dɔn mɔgɔ sɛbɛnni kelen fana sɛbɛnni kelen kalan fana bɛ adamadenw miiriyaw surunya ɲɔgɔn na ɔ ne kɔni n ye b'a fɛ k'a dɔn sɛ yala amerikɛ minnu b'a la k'a kalan e sigi e dalen b'a la kalan bɛna kɛ sababu ye k'an ni an balima olu bolo don ɲɔgɔn bolo don nata la wa an ka se ka jɛ ka kɛ kelen ye don nata la e dalen b'a la o hakilina b'u kɔnɔ kalan in na wa ayiwa yanani n ka o ɲininkali in jaabi kuma dɔ tun tɛ kunna na a ɲininkali tun jaabi ma dafa n'o ye n Harvard lasɔrɔ cogo ye yadɔ n y'a fɔ n ko gwara de bɛ kɛ farafinkan lakalandaw ni ɲɔgɔn cɛ o gwara senfɛ ne nana ka nko kɔyira n ye nko ko jira k'a jira u la cogoya la u bɛ se k'a faamu cogo min baarakɛminɛn de don farafinkan bɛɛ de kan ka sɛbɛn a la anw kelen ta tɛ dɛ nin nafa ka bon a kana na k'an ɲɛna ko an ye fɛn min sɔrɔ nin ye ko an kelen ta don o tuma ko an bɛ kɛlɛkɛlɛ ni fɛnw kɛ a nɔfɛ o yɔrɔ ko tɛ nko ko ka bon famille ko ma duko ma a ka bon jamana ko ma a ka bon hali farafinna yɛrɛ kelen ma mɔgɔ o mɔgɔ adamaden o adamaden n'i mago bɛ sɛbɛnli la ni tubabu sɛbɛnli m'i mako ɲɛ arabu sɛbɛnli m'i mako ɲɛ e bɛ se k'a lajɛ ni nko b'i mako ɲɛ n'a y'i mako ɲɛ i ta don adamaden bɛɛ o la sisan o gwara in o kumaw diyakojugu mɔgɔw ye u y'a ɲini ko ni n bɛ se ka na gwara filanan kɛ o san nata n'o ye o san yɛlɛma ye n y'a jira k'a fɔ o tɛ baasi ye n bɛ se ka na

mɔgɔw tɛ o faranfasi min bɛ nko kɔnɔ nin ye sanfɛ an tɛ dɔwɛrɛ yira u la fo dunun ni bala karamɔgɔ n'i fana k'i bɛ kuma litiratiri kan donc e ni walawala u ye minkɛ a y'u kabakoya a y'u kaba karamɔgɔ solo e bɛ ko min fɔ o ye mɔgɔ minnu bɛ kuma anw fɛ an ka ko kan tuma caman anw tɛ ko dɔnbaga wele o anw b'an diyaɲɛbaga de wele ko ka taa kuma ko kan k'a sɔrɔ a m'a dɔn o de fana gɛlɛya bɛ yen parce que an k'an fɛ ko dɔnbaga ko tɛ don bolo

A dictionnaire kelen t'a bolo, a t'a bolo, non, u bɛ cɛkɔrɔba dɔ wele k'o ka na kuma bamanankan kan tiɲɛ don ale ye bamanankan ye, unhun, bamanankan fɔla ye mais a m'a kalan, a m'a kalan, o bɛna kuma a ka dugu fɔta kan, unhun, n'o ma min ye k'o t'a dɔn ye, ɔ k'o t'a dɔn, o de gɛlɛya b'an fɛ an ka kanko yɔrɔ yɔrɔ la, donc o de la e kɛlen k'an ka melekuya bolon tan nin madan u ye o k'u kabakoya kosɛbɛ i ka nin ɲininkali in fana, unhun, ee yɔrɔ dɔ b'a la, unhun, an kan k'o faamu, unhun anw tɛ ba donna an yɛrɛ ka ko la an yɛrɛ fɛ an ka ko bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛfɛko ye i y'a dɔn n y'a fɔ sisan ko hali an ka jinɛ an y'o kɛ wɔkulɔ nagasilen ah, o kɔrɔ de ye k'a fɔ n'i y'a fɔ ko littérature n'o ye melekuya ye anw b'o jigiya walimɔgɔw de ta ye anw ta ye min y'a la o y'a la balafɔ yɔrɔ ye sabu balafɔ tɛ se ka yɛlɛma walikan na an bɛ dɔnkili minnu kɛ nin ye olu tɛ se ka yɛlɛma walikan na n'o yɔrɔ minnu tɛ se ka yɛlɛma walikan na fiyewu an b'olu to an ta la o tuma an ta bɛ kɛ olu ye fɛn fɛn bɛ se ka yɛlɛma an b'o bɛɛ yɛlɛma walikan na k'o ɲɛfɔ walikan fana la ah. i y'a faamu sabu an jɔnnen don an yɛrɛ la an ma sɔn an yɛrɛ ka baarakɛminɛn ye ɔ nka nko de nana o gɛlɛya bɔ an bɛɛ kan anw kelen tɛ dɛ farafin minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ hali ameriki farafinw olu dɔnniya ko ja de tun b'u la nko nana dɔnniya b'a kɔnɔ a bɛ farafin bɛɛ kunkɔrɔta a a b'olu bɛɛ lajɛlen ni mako ɲɛ ayiwa o ye karamɔgɔ ne i ka nin kuma kelen n y'a sɔrɔ i ka fɔbɛ in kɔnɔ n y'a fɔ n ye fɔbɛ in sɔrɔ a ka a bɛ san duuru bɔ sisan k'a fɔ ko ko fɔlɔ ko farafin bɛɛ tun ye kalanden de ye tubabu walima arabu ka kalanden bawo ko mana miiridi min ka kan kalan ko O i karamɔgɔ de bɛ ko mindi mana de nana ka na farafin bɛɛ kɛ karamɔgɔ ye sɛbɛn sara ne kuma n y'a kuma kalan fɔ in kɔnɔ a kuma daminɛ na ni kuma in yɛrɛ a ma bɔ kɔnɔ hali bɛ miiri kuma in ma filɛ ka segin ɲɔgɔn kelen filɛ ka ɲɔgɔn fɔma kuma in diyara ne an bɛ lajɛ k'u tulomajɔ arajo ɲɛta de la an balimakɛ bukari jakite de b'an bolo yan nɔ nko kalan na karamɔgɔmɔgɔfɛ sibiri sibiri ka daminɛ tu tan ni wɔɔrɔ la ka taa bila j na tu tan tan ni segin tan kɔnɔ sa ayiwa mɔgɔw bɛ a lamɛn u ma sɔrɔ tuma min na an b'a fɔ ko sibiri o la bi kɔni sibiri ye waa fila ni tan ni saba o kalo fɔlɔ tile mugan ni wɔɔrɔ an bɛ o de la Karamɔgɔba b'an fɛ yan karamɔgɔba b'an fɛ yan abubakari jakite o a fana a ye nko ko lasɔrɔ ɲɛ maa a bɛ ka baro de kɛ an ye o kan bukari harvard université ko ale de ka bon ni diɲɛ université bɛɛ alihamdulila e sera ɲɛma ye dɔ de ɲɛfɔ an ye o ko la sisan i kumana an ka kan melekuya kan a y'u makaba ɲɛ ma ani u y'i yɛrɛ wele cogo di sisan eh, gwara fila nin bannen y'a dɔn n ye fɔlɔ kɛ kan yɛrɛ kan ani sɛbɛnnikɛminɛn ka filanan kɛ melekuya kan o gwara fila nin bannen u y'a yira k'a fɔ ne ye dɔnniya minnu kofɔ nin ye olu ma deli k'o ko mɛn k'a fɔ farafinkan sɛbɛnna farafinkan yɛrɛ sɛbɛnminɛn kɔnɔ ka tila ka dɔnniyaw la mandenw kɔnɔ fo k'o gafew cɛya olu t'o kalama k'o tuma u bɛ taama wuli u yɛrɛ bɛ taa farafinna ka taa nko ɲɛɲini N'o ko ma o tuma a bɛ se ka taa farafinna a tilebinyanfan fɛ a bɛ taa an ka dɔn baju bɛ yɔrɔ min na a bɛ taa nko sɛbɛli sɔrɔ yen wa a bɛ nko kafaw sɔrɔ yen minnu bɛ se ka nin lahalayaw bɛɛ d'aw ma wulila kɔmi farafin farafinna sɛbɛliw de bɛɛ lajɛlen ka ye dɔnniya minnu b'a kɔnɔ k'a bɛɛ lasɔrɔ o tuma k'u bɛna ka na tifinagh ni nko ɲɛɲini olu de tun nana aw fɛ yan karamɔgɔba saba ka bɔ jabada saba a jabada kelen kelen bɛɛ ye jabadaba ye kosɛbɛ ɔ an yɛrɛ balimakɛ dɔ tun b'a la kasim kone awɔ kasim kone ani eh, john mugani eh, john ani eh, john hutchison hutchison saba sera aw fɛ yan a bɛ san fila bɔ sisan john mugani n hakili b'a la ko kɛlɛtigi jara kosɛbɛ ale y'a jamu kɛ jara ye ah, john hutchison ale ko ngolo ngolo yɛrɛ sɛbɛli nɔ filɛ n bolo nin ye karamɔgɔ fanse n ye ngolo kalan n ko sɛbɛli la kunɲɔgɔn kelen mɛ a ye ne yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn a sɛbɛn nɔ filɛ bolo sin ka sin n ko la yɔrɔnin kelen an y'a jira a la su su su wɔɔrɔ an yɛrɛ kɛ kalan na an tun bɛ kalan kɛ lɛri kelen dɔrɔn an b'a bila nka a ye n ko dɔn yan ka bɔ yan e bi ngolo cɛkɔrɔba ye ngolo si bɛ se san bi wɔɔrɔ jate ma walima ka caya n'a ye wala ngolo n ko dɔn jɔn mugani a yɛrɛ fana y'a bolo kala a bolo da yɔrɔ fana dɔn ninnu yɔrɔ ale de farafinkanko ɲɛmɔgɔ tɛ jɔn mugani de Bon Ayiwa. ani kasimu kɔni donc o fana bɛɛ cɛsiribagaw tun don Kosɛbɛ. U ni kalanden in fana yusuf kɔnɛ yusuf kɔnɛ ale de ye eh, joseph hellweg Ah, u n'ale fana ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ waati kelen na Kosɛbɛ. donc u ye turuna in kɛ yan nɔ ne yɛrɛ tun b'u ɲɛfɛ an ye lahala caman yi kɛ u donna an ka lɛrada kɔnɔ n bɛ fɛ ka o yɔrɔnin fɔ i ye min f'u ɲɛna k'u ka se yan u bɛna fɛnw ye u taara ne yɛrɛ fɛ an ka lɛrada kɔnɔ u tun hakili la ko kafa min bɛ n ko la k'olu bɛna bɛɛ exemplaire kelen kelen san mhm. o kɔrɔ ye de k'u b'a bɛɛ eh, ɲɔgɔndɔ kelen kelen san mhm. k'u ka taa ni a ye mhm. nka mɛ an ye kafaw labɔ k'a labɔ k'a labɔ u ka wari banna i y'a faamu yanni u ka tila kafaw la u ko ko f'u ka se yen nɔ k'olu tun hakili la k'a bɛ dan min ma k'a ma dan yen i y'a faamu u seginna ka kafa tɔ to u ma se k'a bɛɛ san donc o la n bɛ o fɔ vraiment i y'u bila ka na min na a ɲɛna n hakili la u ye filimeli caman fana kɛ ani n ko mɔgɔ minnu bɛ yan n'u ye n ko livre fana sɛbɛn a ka ca ni maa mugan ye i y'a faamu u ye minnu filime yan nɔ k'u ka kafa i- n yɛrɛ filɛ de ne de ye livre in sɛbɛn a kɔnɔ ko ye nin ni nin ni nin ni nin ye u y'a filime i b'a page fɔlɔ n'a filanan n'a sabanan kalan u yɛrɛ ɲɛna kosɛbɛ i y'a faamu Kosɛbɛ. minnu ye gafew sɛbɛn mhm. eh, n y'o kuma fana fɔ n ko karandenw ye yan mhm. n ko n ko min filɛ nin ye mhm. anw de bɛ ka kafa o kafa i bɛ taa n ko libirariw ka ca an ka jamana kɔnɔ mɛ i bɛ taa kafa o kafa i ɲɛ na i b'a sɔrɔ a sɛbɛnbaga ye anw yɛrɛ ye yan nɔ mɛ taa don faransɛ libirariw kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ livuru minnu bɛ yen an farafinw m'a sɛbɛn i bɛ taa arabu makitabaw la kitabu minnu bɛ yen anw m'a sɛbɛn i y'a faamu o kɔrɔ ye di mɔgɔ tɔw bɛ baara la an b'u nɔfɛ mɛ n ko in de kɔnɔna na an yɛrɛ de bɛ baara la donc an bɛ fɛ k'o yɔrɔnin fɔ mhm. bubakari kuma b'i bolo an y'u ye a kana yɛrɛ kuma di yɔrɔ nin kɔ kɔmi i y'a fɔ n ko sɛbɛn kelen karamɔgɔ bɛ fana ye miiriya kelen yala ale yɛrɛ ka faamuya la mhm. mɔgɔ min b'a la ka n ko kalan ameriki jamana kan a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye ka ni an balima tɔ minnu bɛ k'an bolo don ɲɔgɔn bolo don nata la wala bɛna se o ɲininkali ma mhm. kɔmi ɲininkali fɔlɔ dɔ kɔnɔ ale ɲɛ o jaabi ma ban bi nka o sira fɛ sa gwara ninnu bannen u ye a ɲini an fɛ k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ u nalen kɔfɛ aw fɛ yan sa ka na nin bɔ nin fɛn lihalaya bɛɛ kalama u seginnen u ko ko o tuma an taara an ye fɛn ye an kun hakilina tɛ ko an bɛ min ɲɔgɔn ye Eh, an ye maliyɛn mɔgɔ kalannen dɔw sɔrɔ Awɔ. olu ko an ma k'u tɛ n ko ko kalama nka an selen kɔ yan nin ɲɔgɔnna baaraba ka kɛ jamana kɔnɔ ko mɔgɔ kalannen dɔw bɛ yen k'u tɛ o kalama k'o ye kɔnɔrɔfiliko ye Alahu akubaru. e min b'a kalama U ye nin fɔ yen nɔ. u ye nin fɔ yen nɔ Alahu akubaru. ko e min b'a kalama an t'an bolo bɔ e la tugun dɛ an b'a fɛ i yɛrɛ de ka na an fɛ yan i ka na nin baara in sigi sen kan yan Ayiwa. o tuma ka mɔgɔ dɔw lakalan n ko la u ye ci jɔ ne ma o y'a sɔrɔ dun indiana jabada ka bandanbila de bɛ n bolo n'o y'u ka burusi ye ne y'a f'u ɲɛna komi ninnu de ye ne ka bandanbila ta fo ka se bi ma ko n tɛ se ka n bolo bɔ u bolo ten fo n k'a sara u la n ye kuma da olu kɔrɔ u y'a jira n na k'a fɔ hali n'olu yɛrɛ don u bɛ taa Harvard la sabu a tɔgɔ ka bon n'u jabada bɛɛ ye wa a lihalaya cɛ ka ɲi n'u bɛɛ ta ye k'o tuma olu bɛ jɛn ne ma ni n b'a fɛ ka taa n bɛ se ka taa ayiwa n segincogo filɛ nin ye ka bɔ indiana jabada la sa mhm. ka taa harvard jabada la mhm. i ye kuma min fɔ k'u ye jataw kɛ yan ka kafaw san yan mhm. a kafaw bɛɛ lajɛlen bɛ yen a gafew dafalen bɛ yen minnu jaw fana tara olu fana b'an bolo yen an bɛ k'u layɛlɛ sisan k'u bila eh, eh, intɛrnɛti kan n'o ye eh, u ka siti dɔ bɛ yen ko alima kosɛbɛ ni mɔgɔ min yɛlɛna alima sanfɛ mhm. i bɛ an yɛrɛ foto y'a la kosɛbɛ kosɛbɛ dɔ wɛrɛ fana bɛ yen eh, n bɛna olu fana eh, kɛyɔrɔw d'aw ma ayiwa baasi t'a la eh, olu kafa ninnu caman bɛ ka layɛlɛ yɛlɛ sisan ayiwa ayiwa ayiwa ayiwa mhm. sisan komi o ye Harvard n ko doncogo ye Harvard la mhm. n bɛna segin ka karamɔgɔkɛ ka kuma jaabi sisan ko n'a y'a sɔrɔ n ko kalannaw n'u ŋaniya kɛra kelen ye yala a bɛna kɛ sababu ye ka baaraɲɔgɔnyaw ni ko caman don an ni ɲɔgɔn cɛ y'a dɔn kan de ye balan ye hali diinɛ kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ n'i ye mɔgɔ min ka kan kalan i kɛra o dɔ ye e m'an ka arabu kalannaw kɛlen arabu y'an bolo wa e m'an ka français kalannaw kɛlen français y'an bolo wa o tuma ni mɔgɔ wɛrɛw fana ye anw ka n ko kalan o fana bɛ kɛ mandenw de y'an bolo yan o tuma an bɛ kɛ miirina kelen ye sabu an b'an hakilina mun sɛbɛn olu bɛ se k'o kalan mɔgɔ min dun b'i hakilina kalan k'i kɔnɔrɔ dɔn o tigi de n'i bɛ se ka jɛ ko ma a caman na an n'olu bɛ se ka jɛ ka baara caman kɛ ɲɛ natɔ Eh, karamɔgɔ i bɛ mun fɔ eh, an baden farafin ye komi waati bɛ ɲini ka se a labantuma ma mhm. eh, i bɛ mun fɔ an baden farafin ye ko n'ko nin na mɔgɔw ka kan ka ɲɛsin a ma cogo di komi aw ye jɔyɔrɔ min na yen mhm. alihamudulila n ka dɔn ameriki universite karamɔgɔw kɔni olu sara ɲɔgɔn bɛ d'i ma mhm. bon an tɛna kuma i ka sɔrɔ kan kan nka mɛ an bɛ taa baaradenya de la ameriki mɛ k'a fɔ ko mɔgɔ taara yen nɔ f'a ye karamɔgɔya sɔrɔ yala u bɛ faranfasi don i ni yen ka universite mɛtiri tɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa ayi u tɛ faranfasi foyi don i n'u ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ danfara bɔ fosi tɛ an ni eh, karamɔgɔ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na awɔ ne yɛrɛ de bɛ kan wɛrɛ kalan karan- karamɔgɔw ta wala alihamudulila hali n'a a- a- a- a- a kolatigɛ tɛ n bolo ne bɛ eh, a bɛ fɔ min ma ko dɔsuli n'o ye Awɔ. proposition Proposition, ye awɔ. ne bɛ proposition kɛ ne bɛ dɔsuli kɛ Awɔ. o tuma an ka cedatigi Awɔ. n'o ye John Mugane ye Awɔ. ale bɛ sɔrɔ k'a kalanɔya o bɛ kɛ o tigilamɔgɔ talen ye o kɔrɔ de ye k'a fɔ tɔ ninnu ni bonya min ka kan o bonya ɲɔgɔn de b'an kan danfara bɔ foyi t'an n'u cɛ ayiwa tun f'an k'o fana fɔ de parce que dɔ bɛna fɔ nin tuma ko wa bon n'ko ko kɛrɛfɛ kɛrɛfɛ ko don hali n'a sera ninnu fɛ yen a bɛ kɛrɛfɛ de fana o tɛ dɛ An bɛ se k'a fɔ n ko i bɛ se ka mun fɔ an ka mɔgɔ ye wele an ye balimaya kura sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ n'i seginna i bɛ ameriki n'ko kalan i b'o fɔ an ye a ko an labɛnnen don u ka balimaya ye mɔgɔ minnu bɛ miiriya kelen na olu de ka ca ala fɛ olu fana ka balimaya sabatilen don an ka foli fɔ ameriki n'ko kalandenw bɛɛ lajɛlen ani amerikikaw bɛɛ lajɛlen k'a jira u la k'a fɔ u balimaw de bɛ yan u bɔra k'u balima minnu to yan anw an hakili b'u kan wa an ka dugawu b'u ye fana k'a jira k'a fɔ de n'u labɛnnen don n'ko ko fɛ n'an seko fana ye dɛmɛ ye an labɛnnen don k'u dɛmɛ o la wa ni gɛlɛya minnu fana b'an kan n'a wuli sababu fana ɲɔgɔn ye an b'a ɲini u fɛ fana u k'an dɛmɛ o ko la walasa don nata la a bɛ se ka kɛ foroba ko ye ka kɛ jama ka nafa ye o de tun b'an fɛ karamɔgɔ an ni e ka baro a man ka dan nin ma arajo ɲɛta fana bɛ neti sanfɛ n'o ye ntalenba bɔlɔlɔ ye yala an bɛ se k'i lasɔrɔ nin kɔfɛ wa A bɛ se ka sɔrɔ i bɛ se ka kunnafoni dɔ d'an ka mɔgɔw ma cogoya min na hali kosɛbɛ a bɛ se ka n lasɔrɔ ni ala sɔnna n bɛ n lasɔrɔcogo n b'o kunnafoni to aw bolo yan o waati kelen fana la aw yɛrɛ fana ka kɛyɔrɔ bɔlɔlɔ kan a bɛ se k'o kunnafoniw fana fɔ tuma an balima minnu bɛ ameriki jamana kan n'u tulo don o la olu fana na se ka don yen ka aw lamɛn nka ne yɛrɛ fana bɛ kuma ɛɛ wuyanbon naani de la ameriki wuyanbon de ye arajo so ye arajo so naani wuyan ale de ye arajo ye o tuma wuyanbon naani ne bɛ kuma yen maliyɛnw ka arajo so bɛ new york n'o ye radio des maliens de new york o ye amani ka arajo so ye ne bɛ kuma yen n bɛ kuma arajo manden fila bɛ yen arajo manden arajo manden international n bɛ kuma o fila fana la waati ni waati a bɛɛ bɛ kɛ nko tɔgɔ la o bɛɛ bɛ kɛ nko de la Kɔdiwarikaw fana ka arajo so dɔ bɛ arajo samatigila n bɛ kuma o fana la waati dɔw la o fana ye nko ye o tuma o baro bɛɛ bɛ nko kan nka nko kalanden fana b'a la ka caya a b'an ka misiriw kɔnɔ a b'an ka tan na tan de santiri a b'an ka tan na o tuma nko kalanden carinnen don fo karamɔgɔ ko ja bɛ yen o de ye manque de professeurs karamɔgɔ ko ja bɛ yen e bɛ nin baara ninnu na karamɔgɔ dɔw bɛ sɔrɔ k'i dɛmɛ mɛ halisa n'aw ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ minnu bɛ taa karamɔgɔ kɛ o bɛ ɲɛ quoi ayiwa ne bɛ n bɛ ka yɔrɔ min fɔ nin ye sisan o ye komi an yɛrɛ ka mɔgɔ minnu bɛ yen u ye denw sɔrɔ yen u t'a fɛ danbe ka tunun u la u t'a fɛ an ka dɔnniyaw ka tunun u la olu caman bɛ taa n'u denw ye misiri la k'a fɔ ko ka karamɔgɔ di olu ka u lakalan nka ne bɛ lakalanni kɛ yɔrɔ min o ye jabada de ye o tɛ kɛrɛfɛ kalan ye dɛ o ye jabada de ye nka jabada wɛrɛw fana bɛ yen minnu b'a la ka karamɔgɔ ɲini hali ɲinɛ jabada fila de ye karamɔgɔ ɲini kɛ ko ka nko lakalan u fɛ yen kelen ye karamɔgɔ sɔrɔ tɔ kelen dɔ n m'a dɔn o ko bɛ hakɛ min fɔlɔ n kɔni tun y'a mɛn k'u fana ye karamɔgɔ sɔrɔ o jabada fila kelen ye philadelphie ta ye pennsylvanie jabada n'o bɛ philadelphie karamɔgɔ tarawele taara yen ale bɛ bɔ new york ka taa nko walanda di fo philadelphie u dun tɛ kafo kelen ye o tuma filanan o ye michigan kafo jabada ye olu n bɛ bɔ yen tuma o tun bɛ karamɔgɔ ɲini na nka n y'a mɛn k'u ye dɔ sɔrɔ n'o tigi kɔni ma kuma fɔlɔ nka olu tun mako b'a la ɲinɛ nin kalo nin yɛrɛ binawulen na olu tun kan ka kalan daminɛ nin bɛɛ lajɛlen de b'a jira k'a fɔ nko ye fɛn ye min b'a la ka yiriwa ladilikan min bɛ n bolo sa o de ye k'a fɔ farafinden kan'i sigi i ka kɛ i ka ko la dunan ye n'an y'an sigi n'an m'an sen don a la tubabu de bɛna don dɔ la an bɛ ka minnu lakalan ka na an yɛrɛ lakalan yan k'an denw lakalan kosɛbɛ kosɛbɛ karamɔgɔ Bubakari Jakite an bɛ i fo karamɔgɔ Fanse Tarawele an b'i fo k'a fɔ aw ye aw ni Suleyimani Adama Jabate ani karamɔgɔ kofɔlen ninnu aw ni o de tun bɛ yɛrɛya bulon kɔnɔ bi ta kɛra kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye an bɛ nko ko min kun na maa min ye san sɔrɔ a la ka kɛ université ba diɲɛ bɛɛ kɔnɔ université min ɲɔgɔn tɛ yen ka kɛ nko karamɔgɔ ye o université kɔnɔ ala y'o don an garijɛgɛ la an n'a ye kɛnɛ in baro kɛ ɲɔgɔn fɛ ɛɛ an bɛ foli lase a ma mɔgɔ min bolo b'an ka nɛgɛ la o ye cɛkɔrɔba tɔgɔma abubakari tarawele ɛɛ an b'a fɔ aw ye n ko nin tun ye yɛrɛya bulon ye mhm. ɛɛ min bɛ sigi ɲɛta arajo la jama bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kɛnɛ kan mhm. karamɔgɔ fanse tarawele mhm. ɔ ni foli b'i bolo hakili la ko ko tuma sera ka ban tuma sera komi an deli an bɛ hakɛto ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ n'an ma se ka minnu sɔrɔ ka foli k'u la u k'a dɔn k'a fɔ ko nu cogo don bulon nin fana nafa ka bon an bɛɛ kan o kɔfɛ an bɛ sokɔrɔji musow fana fo u ka foli bɛ nɔ ani bakari kɔnɛ safiya kɔnɛ fanta kɔnɛ sidi jara n'a ka denbaya seriki samake ka fara amadu kulubali fana na ani a ka furumuso ɲuman k'an ka foli bɛ karanta karanta ni bɔra se i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ katigi n'o yeurre i sera i fɛ a b'i tɔgɔ b'a la mɔgɔkɔrɔba b'a la mɔgɔ sugu bɛɛ b'a la an yɛrɛ fana fɛ dawudabugu ayiwa eh, suna misiri ɲɛfɛ madarasaso min bɛ yen mhm. eh, kalanden jama b'an bolo yen tiɲɛ na jama bɛ nko kan u kan k'a kalan n'a ma diya min ye sufɛ i bɛ t'i ɲɛ jɔ an na mhm. inshallah i n'a dɔn k'a fɔ ko ni ne t'a kɛ ko ah. mɔgɔ b'a la ka jamana ye mɔgɔ sɛbɛ madarasaso kɔnɔ yen karamɔgɔ solo eh, jamana ye mɔgɔ sɛbɛ bɛɛ wulilen don nko fɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an lamɛnbaa cɛman n'a musoman a denw n'a mɔgɔba an ka foli b'a bɛɛ k'a daminɛ arajo yɛrɛ ɲɛfɛ ka n'a bila fo a baarakɛla dugumala la an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen Aa foli b'i bolo Bakari, ka hakɛto ɲini jama fana fɛ, unhun, ɔ an tun mago b'a la nko kɔni n'an donna min ka fɛn na o bɛ yafa an ma, voilà Ɛɛ, kuma laban min bɛ ne fɛ dɔrɔn o ye ɛɛ, arajoso ɲɛmɔgɔyaso an b'u fo u ka arajoso tɔgɔ dalen don min na n'o ye ɲɛta ye u b'o baara de la nin ye. ala ka jiidi u bolo Amina yarabi. lamɛnnikɛbagaw ala ka si jan ni kɛnɛya di k'an tulo to ɲɔgɔn ɛɛ, kumakanw na Mara hakɛ ten. an b'a ɲini ɛɛ, ɛɛ, jamana ɲɛmɔgɔw fana fɛ u kana to nko ka yɛlɛ an sen kan U k'u seko k'a la o kuma laban dɔrɔn de tun bɛ ne fɛ hakɛto b'a kan aw k'an bɛɛ walada yɛrɛya bulon n bɛ n yɛrɛ fɛ o kɔrɔ tɛ ko n tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ yɛrɛya bulon walikan sɛbɛnni dɔnni ye ko ɲumanba le nka n'a ma fara yɛrɛkan ta kan a kɛ ka teli ka mɔgɔ jɔn i yɛrɛ suguya de la yɛrɛya bulon mɔgɔ min bɛ jɔn a yɛrɛ suguya ma o tigi bɛ danni mari le jalaki ko la mɔgɔ wɛrɛ dɔn mana fisaya ni yɛrɛ dɔn ye o ye fili belebele de ye yɛrɛya bulon N'i b'a fɛ ka kɛ i yɛrɛ ko kalama i tulomalɔ yɛrɛya bulonba jɛmukan na ɲɛta arajo la sibiri o sibiri